Dia dhuit agus fáilte romhat chuig an bhfíseán seo de chuid an tSraith Shóisearaigh do Mhúinteoirí, a thugann intreoir ar shonraíocht staidéir gnó na Sraithe Sóisearaí. Ba chúnamh mór é cóip den tsonraíocht a bheith agat chun tagairt di i rith an físeáin seo. Tugtar uimhreacha tagartha leathanaigh ar an scáileán ag pointí áirid agus b'fhéidir go mba mhaith leat an físeán a stopadh chun breathnú ar an tsonraíocht. Is féidir an tsonraíocht a fháil ar www.curriculumonline.ie agus tugann an comhéadan ar líne seo rochtain do mhúinteoirí ar réimse leathan d'ábhair bhreise. San áireamh sna hacmhainní seo tá na Treoirlínte Measúnaithe, na hUirlisí Úsáide Measúnaithe agus Acmhainní Príomhscile. Le himeacht aimsire, gheofar ann freisin samplaí d'obair scoláirí agus beidh siad seo roghnaithe chun ionchais áirid a léiriú agus beidh siad anótáilte ag múinteoirí. Is doiciméad reachtúil é Sonraíocht an Staidéir Ghnó a d'fhorbair an CNCM agus atá neadaithe sa Chreat Ghinearálta don tSraith Shóisearach. Tá sonraíocht an staidéir ghnó, a ndéantar measúnú uirthi ag leibhéal comónta, nasctha le ráitis foghlama ar leith agus leis na hocht bpríomhscileanna sa chreat don tsraith shóisearach. Tugann sé an réasúnaíocht agus na haidhmeanna atá taobh thiar de staidéar gnó na sraithe sóisearaí agus tá sé seo le feiceáil ar leathanach 4 agus 5 den tsonraíocht. B'fhéidir nár mhiste leat an deis seo a thapú chun stopadh agus breathnú thríothu. Is tríd na torthaí foghlama atá an fhoghlaim do Scoláirí leagtha amach, agus na torthaí foghlama seo eagraithe thar trí shnáithe. Ceapadh sonraíocht an Staidéir Ghnó le bheith mar threoir le haghaidh pleanáil chomhoibríoch agus do phleanáil ranga. I rith na Sraithe Sóisearaí, déanfaidh scoláirí forbairt ar a gcumas in ocht bpríomhscil. Déanfar beo na príomhscileanna seo tríd na heispéiris foghlama a bhíonn ag scoláirí, agus beidh siad le feiceáil san gcur chuige a úsáidtear sa seomra ranga agus na scrúduithe. Tá na scileanna seo lárnach don fhoghlaim i ngach réimse den tSraith Shóisearach agus ina dhiaidh. Tá siad nasctha go dlúth leis na scileanna a éilítear ag an tSraith Shinsearach agus leo siúd a forbraíodh don oideachas luath-óige agus bunscoile. Ainmnítear agus mínítear na príomhscileanna i dteanga atá so-aimsithe agus so-thuigthe ag scoláirí, Cabhróidh sé sin leo níos mó freagrachta a ghlacadh as a bhfoghlaim féin. Tá na príomhscileanna neadaithe i dtorthaí foghlama an Staidéir Ghnó agus i ngach ábhar agus gearrchúrsa sa tSraith Shóisearach. Tugann sonraíocht an staidéir ghnó go leor saoirse do mhúinteoirí chun an fhoghlaim a éascú ar bhealach a cheanglaíonn le roghanna, fiosracht agus meon fiontraíochta na scoláirí. Tá deiseanna ann do bhreis solúbthachta agus neamhspleáchas agus ag an am céanna spreagtar muid lenár gcomhthéacs áitiúil a úsáid chun ár gcuid ceachtanna a shaibhriú agus chun tarraingt ar cheisteanna atá ábhartha do scoláirí. Is trí thorthaí foghlama a leagtar amach an fhoghlaim sa tsonraíocht. Is ráiteas é sin a chuireann síos ar an eolas agus tuiscint, na scileanna agus luachanna ba chóir do scoláirí a bheith ábalta a léiriú i ndiaidh tréimhse foghlama. Tá tríocha seacht toradh foghlama ann a bhfaighidh scoláirí blaiseadh díobh i rith trí bliana na Sraithe Sóisearaí. Tá na torthaí foghlama eagraithe ina dtrí shnáth chomhcheangailte. Tá 13 toradh foghlama i Snáth 1, Airgeadas Pearsanta, agus dírítear ann ar scoláirí a bheith ag forbairt sraith scileanna, eolas agus luachanna a ligeann dóibh cinntí eolasach a dhéanamh agus a gcuid acmhainní airgeadais a bhainistiú go héifeachtach agus go freagrach. B'fhéidir gur mhaith leat an deis seo a ghlacadh chun stopadh agus léamh síos tríd na torthaí foghlama ó Snáth an Airgeadais Phearsanta. Tá trí déag toradh foghlama i Snáth a Dó, Fiontraíocht. Ceapadh na torthaí foghlama seo chun scoláirí a spreagadh chun deiseanna féideartha fiontraíochta a aithint agus a iontú isteach ina ngníomhaíochtaí praiticiúla agus spriocdhírithe taobh istigh de chúrsaí gnó agus den tsochaí trí chéile. Agus é sin á dhéanamh acu, beidh deis ag scoláirí lena gcuid tuisceana, scileanna agus luachanna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa seomra ranga gnó agus níos faide amach. Trína gcuid oibre leis na Torthaí Foghlama seo, forbróidh scoláirí bunthuiscint ar fheidhmeanna airgeadais, margaíochta agus oibríochta eagraíochta. B'fhéidir gur mhaith leat an deis seo a ghlacadh chun stopadh agus léamh síos tríd na torthaí foghlama ó Snáithe 2, Fiontraíocht. Tá trí dhéag toradh foghlama i Snáithe 3, Ár nGéilleagar, agus cabhraíonn sé le scoláirí an caidreamh dinimiciúil a thuiscint a bhíonn idir cúrsaí eacnamaíochta áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta Forbraíonn sé seo cumas scoláirí chun coincheapa bunúsacha eacnamaíochta a aithint agus a thuiscint faoi mar a bhaineann siad le hairgeadas pearsanta, fiontraíocht agus géilleagar na hÉireann. B'fhéidir gur mhaith leat an deis seo a ghlacadh chun stopadh agus léamh síos tríd na torthaí foghlama ó Snáithe 3, Ár nGéilleagar. Chuir an CNCM dhá ghluais ar fáil chun cabhrú linn agus muid ag obair le torthaí foghlama an Staidéir Ghnó. Tá siad ar fáil in Aguisíní na sonraíochta. Baineann Measúnú san Oideachas le faisnéis faoi phróiseas agus faoi thorthaí na foghlama a bhailiú, a léirmhíniú agus a úsáid. Tagraíonn an rannán seo do mheasúnú foirmitheach agus suimitheach araon. Leagtar amach ann comhpháirteanna an mheasúnaithe trína léireoidh scoláirí fianaise ar fhoghlaim ar bhonn leanúnach agus chun gnóthachtáil scoláirí a thaifead le haghaidh Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Cabhraíonn na socruithe nua tuairiscithe chun a chinntiú go bhfaigheann tuismitheoirí agus scoláirí araon léargas níos fearr ar dhul chun cinn foghlama agus ar ghnóthachtáil scoláirí i rith tréimhse iomlán na Sraithe Sóisearaí. Is féidir teacht ar ábhar níos mionshonraithe ar mheasúnú don tuairisciú ar Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí sna Treoirlínte Measúnaithe. Is féidir tíocht orthu ag www.curriculumonline.ie. Leagtar amach ann sonraithe na socruithe praiticiúla a bhaineann le measúnuithe rangbhunaithe agus leis an tasc measúnaithe. Go raibh maith a't as a bheith ag féachaint ar an bhfíseán seo de chuid an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí ar Intreoir don tSonraíocht Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí.